igbo bụ igbo ndị ọma anyị ekene unu n'ụbọchị taata anyị awụchiela n'Odenjinji Media nke dị na Stuttgart eh, n'obodo anyị nọ n'ime ya bụ Germany n'ụbọchị taata anyị na maazị DC ọsọ ndụ agwụ ike ọnụrụ ube nwanne agbana ọsọ onye e ji Ijele Jamo wee mara Ijele Jamo anyị ekene gị n'ụbọchị tata ee nnọọ na Odenjinji Media nwanne m daalụ biko achọrọ m ka ị kenere m ọla ndị mmadụ ndị na-anụ anyị n'ụbọchị tata
Em, nwanne anyị nwoke ekenego m gị ọgadagidi onwe ya kenekwa ndị igbo igbo bụ igbo a sị na nke onye nchiri ya zeru igbo anyị niile nọ ndị Igbo- ndị Yoru- ndị eh, bekee nsị na anyị bụ ndị diaspora bikonụ unu tụkọ na ọnụ a sị bụ na ihe gbasara igbo anwụwago mana ihe anyị nọ n'ime ya wụ na igbo agaghị anwụ ya mere igbo nọkọ n'ọnụ okay maazị DC ọsọ ndụ biko o nwee ndụmọdụ ị nwere ike ịgwa ụmụnne anyị maka mmemme ekeresimesi anyị na-eme n'arọ a o nwee mme- o nwee okwu ị chọ ịtụpụrụ ụmụnne anyị karịsịa ndị nke si obodo anyị nọ n'ime ya ana na be anyị o nwee ndụmọdụ ị kwesịrị inye ndị dị etu a Ee, ndụmọdụ dị ka nkụ na biko ụmụ igbo ndị nke si obodo a bụ germany na-ala be anyị biko unu unu nla unu jiri nwayọọ n'ihi na onye nsi esi a na-ele ya anya unu rukwa n'ụzọ unu ma na obodo anyị bụ naijiria ọ kpọrọ n'aka ndị igbo onye na-aga ya zee onwe ya eze nke onye na-eme ya kpachara anya ọ ga-adịrị gị mma nwanne m nwoke biko o nwe o nwe ife o nwe ọ kwere nghọta na ị nọtegwo aka na obodo anyị nọ n'ime ya o nwe o nwe ihe dị ka ihe ndị oyibo kpọrọ challenge ị na-enweta karịsịa ebe ụmụnne gị nọ n'obodo a anyị nọ n'ime ya ọ bụ challenge a na-enwe dị ọ ọ dị ukwuu n'ihi na ndị Igbo ekwesịela ugbu a n'ihi anọrọ m n'obodo a n'ọgụgụ afọ chọpụta na Igbo ahụ onwe ha n'anya ọ bụ anyị hụrụ onwe anyị n'anya ee n'ime mmụọ mana ọ bụrụ na anyị nọkọ n'ụdị ihe anyị na-ahụ n'obodo a anyị ekwesịela ịka ndị mba ọzọ mee ka ha si eme biko ndị Igbo ihe m na-agwa unu bụ mekọọ ọnụ ọ ga-adịrị gị mma nwanne m nwoke dc ọsọndụ agwụike onurube nwanne agbana ọsọ ijele jamo ọ na-enye unu ndụmọdụ ndị nke na-si be anyị ndị nke si na obodo anyị nọ n'ime ya ana na be anyị ka unu kpachapụ anya ee dịka unu na-ana ọ na-asị na ụkwụ unu ji wee jee ka unu ya-eji wee na ijele jamo biko achọrọ m dịka onye nze ibe m ka ị gọọlụ ndị dị etu a ọfọ maka na ije be anyị nata ọ dịrọkwọ mfe gọọlụ ndị dị- ndị dị etu a ọfọ ka ha wee jee n'udo nata n'udo ọ ka o si eme nwanne m ee ụmụ igbo ee ọ ihe ọma ka anyị na-eme na ọkwa na onye nọruo ya laruo ebe nne na nna ya biko ka unu na-ala ụkwụ unu ji la ka unu ji alọta ise ebe unu na-aga ọ ga-amụrụ nụ ee, nke ihu mụrụ nụ nke azụ ise ogwu aga akpọ unu unu aga adakwa n'olulu onye gwuru ọnụ sị ka unu danye ọ ga-ebu unu ụzọ danye n'ime ya etu a ka ọ dị n'ihi na a sị na onye aka ya dị ọcha o nwe ihe na-eme ya nụ ise kwụwa aka ọtọ Etu a ka ọ Ọ bụ dị. ibe m dị ime ya ụmụnne m ọ ga-adị unu mma anyị ga-eweta nya bụ ajụ jụ n'isi njedebe mara na onye nọ n'ụbọchị taata onye na-anụ olu ya bụ maazị ọgadagidi aha anyị na maazị dc ọsọndụ nọ n'ụbọchị taata anyị wee na-asị nke onye na-eme ya baara ya marakwa na ebe i si anụ nya bụ ozi nke ụbọchị taata bụ na odenjinji media nke dị na stuttgart n'obodo anyị nọ n'ime ya bụ germany maazị dc ọsọndụ biko gwa ndị mmadụ ka ka o mesịa biko ugbo- igbo bụ igbo ụwa niile ka emesịa nụ. ọ ga-adịrị unu Ọ mma ga-adịrị unu na mma.
ngwa ka emesịa Nọkwado unu. Ee.